ị nọrọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị atọ wee si otu a gọzie ili ndị niile kwere na gị ya mere ndị ahụ ha dị n'ime ili inwe nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ biko mee ka nwa odibo gị bụ Ignatius nwee ike ịnọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekuli ya nye ya ihe gị onwe gị bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ Mee ka o were ọkụ nke ihu gị hụ ihe ebighị ebi n'eluigwe onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe onye nwe anyị ebe ọ masịrị gị ịkpọrọ nwanna anyị na nwa odibo gị bụ Ignatius anyị na-adọnye ahụ ya n'ala ka ọ laghachi n'ebe nke o si pụta anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a kpọrọkwa nwanna anyị kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee wee yie ahụ nke ya bụ sọ ihe n'ihi nke a anyị na-etinye ahụ nwanna anyị n'aka chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya mekwa ka ahụ ya bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ onye nwe anyị mee ebere kristi mee ebere onye nwe anyị mee ebere nna anyị nọ n'eluigwe

otito dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ

ya ezumike ebighị ebi o onye nwe anyị ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa dinwenụ anyị Jesu Kristi onye kwuru sị mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ onye ọbụla kwere na m ọbụladị ma asị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ onye ọbụla nke na-adị ndụ nke na-ekwekwa na m agaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi dinwenụ ị gbara anya mmiri n'ihi ọnwụ enyi gị lazarọs kasie anyị obi ma hichaa anyị anya mmiri anyị arịọ gị kristi Ị kpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ nye nye nwanne anyị Ignatius ndụ ebighị ebi, anyị arịọ gị Kristi. I kwere onye ori nke chegharịrịnụ nkwa iru na paradaịs nabata nwanne anyị Ignatius n'aṅụrị nke eluigwe, anyị arịọ gị Kristi. E ji mmiri baptizim sachaa nwanne anyị Ignatius werekwa ihe bụ uche gị ekwekwana ka ọ dabaa n'ahụhụ dịrị mmehie ya nke abụọ mgbe nwa odibo gị bi n'ụwa ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ Anyị na-ayọ gị nke a si na Kristi Dinwenụ anyị. Nye ya ezumike ebeebe o onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Ekpere maka ndị na-eru uju. Biko Chukwu, anyị na-arịọ ebe anyị na-akwa akwa arịrị maka ọnwụ nke nwa odibo gị bụ Ignatius. Ka anyị na-echeta mgbe niile na ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso. Biko, Nye anyị grasịa gị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ịdị na-ebi ndụ dị mma mgbe niile. Ka ọnwụ mberede na ọnwụ akwadoghị akwado ghara ikwudo anyị. Kama, ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị ka anyị nwee ike isobanye aṅụrị ebeebe si na Kristi onye nwe anyị maka onye nwụrụ anwụ Ka Maria nne nke Chukwu, nne dịkasịrị obi ebere, onye ntasi obi ndị na-eru uju, hanye n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwa odibo ya bụ Ignatius, onye nke hapụgoro ụwa nke a, ka o si n'ekpere nke ya dịka nne nwee ike iru ọsọ ọsọ

na-eme ka na-ata anyị na na-azọpụtakwa anyị n'ife ahụ na ife dị elu. onye nwe anyị nọnyere unu ka Chukwu ji ike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ. udo dịrị unu

ndị 100 percent anyị na-ekene ndewo nụ ebe ochie anyị na-ekene ezigbo mmadụ anyị na-awụnyere gị ọnọdụ o? Daalụ. Thank you so much. Ọ dị mma. ana m abịa ka anyị anyị na unu fụ daalụ rinne Aha, ndewo nụ.

Ah, biko eji m afa ụmụ Ignatius Francis Osele wee na-asị unu nnọọ Ah, anyị kenele unu kene chineke mee ka unu bute ebe a n'udo na ọṅụ na-ayọkwa ofu chineke ahụ mgbe unu ga-enwe ihe ndabido a maka ọ ga-abịarịrị ka a fụkwa ndị ya akasi unu obi na-ayọkwa ofu chineke ahụ o mere ka unu bịaruo n'udo na-ayọkwa mgbe unu ga-anachi unu anachikwa kwudokwa ezinụlọ n'ọyọ na-enweghị ihe a chọrọ achọ si na kraịst onye nwe anyị Eh, nwanne mmadụ ana m ekene gị o ọ dị mma biko ka m mata gị n'aha gị Ezindụ Azụbụike ọchị na nwa Enugu Enugu Ụmụọnyịa okay nke be anyị ebe a okay ewo nnọọ rinne o ee eh, biko nke bụ eziokwu na ihe mwute bụ ihe butere anyị ebe a n'ụbọsị nke taa ee eh, tupu ihe ọ bụla ana m asịgodu kasienụ obi anyị ebe akwa mana anyị ebe ka ndị nwere olileanya nke ihe mere eme maka na anyị nwere olileanya na ebe nwanne anyị nwoke na ebe ọyị anyị nwoke na ebe partner anyị onye anyị na ya na-azụkọ afịa nọ n'ugbu a na ọ kakwana mma n'agbanyeghị na ọ pụọna n'ụwa nke a na-afụ anya ọ nọzi n'ụwa nke anyị ka ga-ejekwute ya echi niile ya anyị na-asị ka chineke nara mkpụrụ obi ya ndokwa n'aha kraịst bụ onye nwe anyị biko dịka ụmụ ya na ezinụlọ ya si wee nọdụ na nwunye ya si wee nọdụ n'ụbọsị nke taa

daarụ ezigbo mmadụ ee ekpere m na-ekpe n'isi ụnụ bụ na oge ije ga-agara ụnụ ụnụ bịara riri isi ọfịa nke n'udo mgbe ụnụ ga-ana ụnụ ga-ana n'udo na-enwerọ nsogbu ọbụla n'aha kraịst bụ onye nwe anyị daarụ nụ ezigbo mmadụ